Táimid anseo i gCarn Tóchair ag déanamh ceiliúradh ar 30 bliain de Choiste Forbartha Charn Tóchair agus Gaeloideas ins an cheantar. Táimid ag déanamh ceiliúradh ar an méid atá bainte amach go dtí seo, is dóiche, ag amharc siar fosta ar na himeachtaí a bhí ar siúl againn, an fás agus an fhorbairt atá déanta sa cheantar.
Plean atá ann ná go dtiocfadh an pobal isteach. Tá neart pictiúirí deasa in airde, feicfidh siad, ó beidh siad féin le feiceáil i gcuid mhór acu, agus chomh maith leis sin tá scannáin thart fá fiche bomaite ina bhfuil daoine a raibh baint acu leis an obair uilig le tríocha bliain ag cur síos ar a gcuimhní cinn féin agus ar an difear a dhéanann sé don tsaol s'acusan mar bhall den phobal anseo sa cheantar.
Na seomraí uilig leagtha amach le téamaí difriúla ann. Tá muid istigh ins an tseomra a bhfuil an téama fán dúlra agus fán tearmann dúlra. Tá seomra eile istigh ann a bhfuil scéal an Ghaeloideachais agus scéal na scolaíochta. Tá seomra eile ann ina bhfuil an obair uilig faoi Chlub na nÓige leagtha amach agus tá an scéal inste fríd na pictiúirí agus na físeáin a bhí glactha againn.
Bhí muid ag dul fríd cuid mhór seanghrianghraif, d'iarr muid ar an phobal grianghraif a chur isteach againn chomh maith, go dtiocfadh linn súil siar a bheith againn, amharc siar ar na seanphictiúir.
Ghlac sé cuid mhór ama ag gabháil siar sa chartlann pictiúirí a bhí againn le tríocha bliain. Ag iarraidh a sheiceáil na pictiúirí ab fhearr. Tá cúpla mí chrua oibre curtha isteach.
Tá aíonna speisialta ag teacht, daoine a bhíonn ag tacú leis an Choiste Forbartha Charn Tóchair. Chomh maith leis sin beidh polaiteoirí áitiúla, beidh Michelle O'Neill anseo chomh maith.
Bhuel, bhunaigh muid Coiste Carn Tóchair tríocha bliain ó shin agus an fhealsúnacht agus an coincheap a bhí ar a chúl ná athbheochan agus aththógáil an cheantair seo, eadar cúrsaí sóisialta, cúrsaí eacnamaíochta agus fosta, go háirid, cúrsaí teanga agus cúrsaí cultúrtha. Tá áthas an domhain orm a bheith anseo libh ag lainseáil seo An Carn. B'é an Coiste Forbartha a chuir tús chan amháin leis an ghluaiseacht Ghaeilge fríd an Ghaeloideachas is achan rud, ach fosta bhí bhí go leor aidhmeanna eile acu i dtaca le cineál, an ceantar a fhorbairt go heacnamaíoch, ó thaobh na timpeallachta, ó thaobh na hoidhreachta. Tá cuid mhór bainte amach, tearmann dúlra againn a bhfuil céad, breis is dhá chéad acra ann, tá muilte gaoithe againn, tá oifig poist, tithe lóistín, an amharclann ina bhfuil muid. Mar sin, tá ceiliúradh á dhéanamh ar na gréithe sin uilig chan amháin ar thaobh na Gaeilge ach ó thaobh na, cineál, na ngníomhaíochtaí uilig atá ar siúl ag an choiste le tríocha bliain. Beidh mise tríocha i mbliana chomh maith so bhí an t-ádh orm gur, gur fhás mise aníos agus seo uilig ag tarlú, ag fás agus ag forbairt de réir a chéile. I gceann tríocha bliain, tá súil agam go mbeidh an paisean céanna ag na daoine sa cheantar don timpeallacht, don teanga, agus don phobal i gcoitinne. Bhuel, tá muid iontach dóchasach. An dúshlán is mó is dóiche, go háirithe ó thaobh na Gaeilge, nuair a bhunaíonn daoine gluaiseacht Ghaeilge, an dúshlán is mó ná go gcuirfeadh an ghluaiseacht sin fréamhacha, is é sin, nach mbeadh an ghluaiseacht i gcónaí ag brath ar na daoine a thosaíonn an ghluaiseacht agus a bheadh á tiomáint. Agus tá muidinne muiníneach anois, tá an chéad ghlúin eile ag teacht fríd. Ba ghnách liomsa a bheith ag ag freastal ar na himeachtaí óige agus tá mise anois ag obair anseo mar oifigeach óige agus tá mé ag iarraidh píosa de sin a thabhairt ar ais don phobal anois agus is breá liom a bheith ag obair leis an óige. Amharc siar atá ann cinnte, ach fosta síleann muid go n-insíonn sé dúinne cad é má thig linn seo a bhaint amach taobh istigh de 30 bliain, cad é nach dtig linn a dhéanamh ins an chéad 30 bliain eile atá le teacht. Sílim go bhfuil muid uilig iontach bródúil as an méid atá bainte amach againn go dtí seo.